ndị be anyị ekenekwa m unu biko aga m achọ ka onye ọbụla nyegodi m ntị n'ihe a m chọrọ ịkọwa gbasara nwatakịrị a nọ n'iru ihe onyonyo m kịta nwatakịrị a bụ nwatakịrị na-efu efu na-achọ nne na nna ya biko onye ọbụla nke nwetara ozi a ka i nye aka ma tụsaa ya ka anyị mara ma anyị ga-esi otu a wee nwetanwu nne na nna mụrụ nwatakịrị nwa okorobịa anụnwa nwa anụnwa kpọrọ aha ya dịka Onyemaechi ọ sị na aha ya bụ Onyemaechi ma ya bụ nwatakịrị bụ onye abia steeti mgbe a na-ajụ ya ajụjụ ọ sị na ya bụ onye abala ngwa local government nke dị na abia steeti mana nne na nna ya bi na Arọndizuọgụ nke dị n'imo steeti n'ebe ahụ ka nne na nna ya si wee nwee ofu ezinụlọ ya na ha dị na mma ofu nwaanyị ya na ha dị na mma nwaanyị ahụ asị ha kpọnye ya nwatakịrị anụnwa bụ Onyemaechi ka ya kpọrọ kpọgara nwa ya mụrụ nwa na Abuja nne na nna dị otu a wee kpọrọ nwatakịrị a wee kpọnye nwaanyị dị otu ahụ nwaanyị ahụ akpọrọzie ya bụ nwa lawazie Abuja kpọgara ya nwa ya mụrụ nwa ebe ahụ ma Onyemaechi na-akọwa na mgbe a kpọgara ya ebe ahụ na ya nọzi n'aka nwaanyị ahụ mụrụ nwa nwa ya nwaanyị ahụ mụrụ nwa nwa ya nwaanyị ahụ ebidozie na-emegbu ya emegbu na-eme ya ihe na-adịghị mma nke ya ma ndinwu nke mere ya ji wee si na ụlọ ya wee gbapụ banyezie na street ọ na street a ka ọ sị na ya nọ nọọ ya afọ ịtọ nwatakịrị mmadụ nọ na street na-awagharị nọọ ya afọ ịtọ wee gagidezie hụtazie ndị o soro wee na-aga arụ ọrụ job ọrụ ego ka a kwụọ ya ụgwọ ka o nwekwanụ ike rie nri ebe o jere ịrụ ọrụ a ka ọ kwudoro onye igbo nọ na abuja onye ahụ wee jụbazie ya ese ọ kọwaa ka ya na ije si wee na-aga wee yọbazi onye ahụ sị ya biko na aka ọ ga-enyere ya bụ ka ya mara ma ya ga-enwetanwu nne na nna ya na ya amaghọzi ebe nne na nna ya nọ ma a sị ya lawakwanụ na o nwerozi ihe ọ ma gbasara nne na nna ya mana another thing m ji wee chọọ ka m kwuo okwu a m ji sị unu biko onye ọbụla nye m ntị bụ na o nwere ajụjụ a jụrụ ya bụ nwatakịrị ma ka o siri saa ajụjụ a ka m ji sị mba na ezigbo nsogbu dị n'ala Igbo anyị mgbe a jụrụ ya gịnị bụ aha nna ya ọ sị na aha nna ya bụ Sunday a jụọ ya nyanwa na onwe ya aha ya ọ bụ gịnị ọ sị na aha ya bụ Onyemaechi a sị ya gịnị bụ aha nna ha na-azala aha igbo nna ha dịka surname ọ sị na ọ bụ Sunday a sị ya okay nna gị bụ Sunday mana ihe unu na-azachi bụ na Sunday nna gị ahụ kedu ihe ọ na-azala bụ aha igbo maka na ọ bụrụ na a na-achọnụ mmadụ achọ ihe a na-eji achọta mmadụ n'ala Igbo bụ aha Igbo gị aha nna gị na-azala that is your surname abụrụ gị ihe a na-eji achọta mmadụ n'ala Igbo mgbe a na-ajụ ya ajụjụ a ọ sị na ya amarọ na nna ya gwara ha na o nwere aha ọzọ ha na-aza na ọ sọnde ka ọ sị ha zaba dịka surname dịka aha nna ha ihe m ji sị ka m tinye ọnụ ebe ọfụma bụ na anyị nwa bụ ndị Igbo anyị amarọ m ihe bụ nsogbu anyị anyị eregidego regidego identity anyị regide ya regide ya reruo ya to the level of ire afa nna anyị lee kịta nwatakịrị a na-efu efu ọ bụ na ọ kpọrọ aha sị na nna ya bụ sọnde sọnde ee eh, ugwuanyị sọnde ee eh, chukwuchebe kpọọ aha aha bụ aha igbo maọbụ na aha nna ya bụ sọnde kalụ anyị amata na biko onye ọbụla mara ezinụlọ ndị be kalụ na obodo dị otu a biko ka unu gbaba ọsọ na nwa unu na-efu efu mana kịta ọ bụ ofu sọnde ka e nwere na abịa steeti ọ bụ ofu sọnde ka e nwere na na lokal gọọmenti ha ọ bụ ofu sọnde ka e nwekwara nọ n'ebe ahụ arọndịzuọgụ ahụ nne na nna ọ sị na nne na nna ya bi ebe ọ dị otu ugbu a ọ bụ nwa ka a ga-ata ụta na ọ mara aha nna ya ka ọ bụ nna mụrụ ya ọ bụ nne na nna mụrụ ya ka a ga-ata ụta maka na ọtụtụ nne na nna abụrụgo ndị regoro identiti ha ree onwe ha ree asụsụ ha abata n'ime ụlọ bekee ka ha na-asụrụ ụmụ ha aha ị ga-agụ agụ bụ aha bekee kedụkwana ihe mere aha nna gị ahụ eji wee mara gị kedụkwana ihe mere na ị nwere ike ịgwa ụmụ gị lekwanụ ihe bụ aha nna m ị na-agụgodi aha bekee gụọ sọnde ahụ ị gụọkwanụ ya zaakwanụ sọnde zalaa ya n'aha nna gị ahụ ihe mbụzọ m chọrọ ịkọwakwara unu ọzọ bụ na ọ na-adịkwanụ mkpa nne na nna ọbụla dupụrụ ụmụaka ka ị gbado anya na-ajụkwanụ ese nwa ahụ i dupụrụ maka na nwa a na nkọwa ya ọtụtụ oge nne na nna ya ajụbeghị ese ya ọ bụ na nne na nna na-ajụ ese nwatakịrị anụnwa ha nọ otu afọ ha nụghị olu ya afọ naabọ afọ ịtọ ha nụrụ olu ya ha ga-agba mbọ chọrọ onye ahụ ha kpọnyere nwa ahụ gawa ha chọrọ ya aga adishọn agagide ruo ebe nwa ha nọ ka ha marakwa kọndishọn nwa ha nwa ahụ enwere ekwentị ọ bụrụ nke ka ọ kpọọ o nwere ekwentị ọ maradị nọmba nne ya onye na-amaghị surname nne ya na nna ya ọ bụrụzie kedu nke ọ ga-amatazi ya mere na ọtụtụ mistake a na-eme na-esitekarị n'aka ndị nne na nna ọ na-esi n'aka ndị nne na nna ihe m na-ayọ unu biko onye ọbụla lere nwa a anya n'ihu ọ bụ na o nwee onye ga-amata nwa onye ka e were ihu ya wee chọbazi nne na nna ya maka ọ bụrụ iji aha wee chọọ ya nwanne m nke ahụ furu ọkpọrọ maka na ya mara ihe nna ya na-aza nna ya bụ onye igbo nọ n'igbo na-eme bekee aha ọ na-azala bụ Sunday Sunday o nwerozi nna mụrụ ya kedu ihe ndị nna mụrụ ya mere ya o ji were reject their name kedu ihe ndị nna mụrụ ya mere ya o nwere ike ịmụcha ụmụ duzie ụmụ ya ụzọ n'ụzọ ndị nna ha ha aza aha nna ha aha ndị Igbo abụrụ ihe a ga-echefu echefu that is the first identity wee banye n'asụsụ anyị abụrụ identity nke ịbụa ka anyị niile bụ ndị igbo ka anyị marakwanụ ebe anyị si jere ka anyị jikwanụ nke anyị wee kpọrọ ihe maka na ụmụaka anyị ọkwa na otu anyị si zụ ha ka ha ga-esi wee mee ma ọ na-adịkwanụ mma biko ọ bụrụ na ị mụọ nwa unu mụcha ụmụaka bikonụ kụzibenụ ha aha nne ha aha nna ha surname ha ihe ha na-azala obodo ha ọ dị possible mee ka ụmụ gị niile buru your phone number n'isi adị ama ama adị ama ama maka ụdị ihe a merenụ maka na ọ bụrụ na nwa a ma aha mara village ya wee mara aha surname ha ịchọta nne na nna ya ga-adị mfe mana otu ọ dị ugbu a ọzịkwa onye ọbụla chọbazie o nwee onye hụtara iru ya mata nwụrụ iru ya otu ọ pụgonu o nwere ike iru echenjigo dịka mgbe o ji wee pụọ biko ana m ayọ unu ka unu tụsaranụ m ozi a nke ọma maka anyị nwa bụ ndị igbo jirikwanụ nwayọọ nachita azụ wee recognize kwanụ nke anyị wee mara na anyị nwa bụ ndị igbo anyị nwere identity ka anyị hapụzinụ ịna-ere nke anyị wee biri nke ndị ọcha wee bataba anyị na-emebiri anyị ihe ekelekwa m unu biko tinyekwanụ m aka na akara nsonye ma akara ịhụnanya ma tụsakwaranụ m ozi a nke ọma ndewo nụ